i dteoiricí Sigmund Freud. Mar a fheiceann sibh má bhreathnaíonn sibh ar an liosta físeáin atá agam i mo shraith, tá muid ag déileáil le teoiricí Sigmund Freud i sraith aistí gearra. Agus tá muid ag.

Is é an toradh, má theipeann orainn dul tríd na tréimhsí go léir, agus éiríonn muid gafa nó róghafa nó dúghafa, nó greamaithe, b'fhéidir, ar thréimhse áirithe, agus. Taispeánann an teoiric seo mar a shocraítear pearsantacht an duine fásta trí thaithí an pháiste. Baineann na trí ghreamú, greamaithe, is dócha, gabh mo leithscéal, le béil, anas agus falas. Ar ndóigh, tóin nó timpireacht atá i gceist sa dara rud ansin agus slat nó brillín atá i gceist leis an tríú cheann.

an tréimhse béil, b'fhéidir gur beathaíodh muid go forneartach, nó b'fhéidir gur coinníodh bia uainn,

D'fhulaingíomar ganntanas bia nó díothacht nó easpa bia. Nó b'fhéidir gur scoitheadh sinn róluath, sé sin, ón chíoch. Agus is de bharr na ndeacrachtaí bia seo, b'fhéidir, go mbeadh muid ag caitheamh tobac agus muid níos sine agus go mbeadh cleithiúnas againn le tobac nó le bia nó le ól b'fhéidir. Níl fhios agam cén bhaint atá ag sin le bruíonachas ach ceanglaítear é le bruíonachas freisin. A, Cad mar gheall ar an tréimhse anasach, tréimhse na tónach? Baineann sé seo go háirithe le traenáil leithris. An raibh an traenáil ró-dhian nó an raibh sé ró-scaoilte? Sa dá chás, d'fhéadfadh.

ina ngreamaíonn tú le rud, agus b'fhéidir gur cheart dom greamú a úsáid seachas dúghafacht, bíonn tú greamaithe le caitheamh tobac nó cibé. Mar i. bhuel. an ionann greamú agus dúghafacht mar sin? Deacair a rá. Idir an dá linn, ar ndóigh, dá mba. dá ndéanfadh tú iarracht na focail sin a aistriú, gheobhfá dhá focal Béarla, agus ní bheadh sé iomlán cinnte. cá raibh an difríocht eatarthu. Ach cibé, is féidir éirí dúghafa leis an tóin, le néatacht, le glaine, má tá an traenáil leithris ró-scaoilte, d'fhéadfadh tú a bheith mínéata nó b'fhéidir go bhféadfá a bheith, níl, ní fheicim an ceangal le.

Agus anois tá, tá Freud cúramach sa chur síos, ní thagraíonn sé ach do leagan amach teaghlaigh atá mínormálta. Ní fheadar an. col. cad é téarma? col. cine? ne, atá i gceist aige agus tá an focal Béarla caillte agam so níl. tá muid ag brath go iomlán ar an nGaeilge. Cibé, eascraíonn. caidreamh neamhghnách as seo leis an máthair nó leis an athair agus as seo. d'fhéadfadh postúlacht teacht, nó uallachas nó giodalacht, caithfidh mé na focail sin a mharcáil, is maith liom iad agus ní úsáidtim minic go leor iad, an focal postúil go háirithe, sin focal ba cheart dom bheith ag úsáid níos mó.

go háirithe i dtaobh éagumais agus laige. Níl fhios agam an mbíonn an faitíos éagumais seo ar mhná mar a bhíonn sé ar fhir ach is léir gur. rud fairsing é leis na fir. Uireasacht, an féidir an focal uireasacht a úsáid mar sin? Cibé, as seo eascraíonn íochtaránacht freisin, is é sin go mbraitheann tú gur íochtarán thú agus nach bhfuil fiúntas ionat. Agus sa deireadh, d'fhéadfadh éad teacht as seo. Bhuel, sin an méid atá mé ag iarraidh a rá faoi Freud agus a theoiricí inniu, agus leanfaidh muid ar aghaidh sa chéad taifead eile le plé ar bhrionglóidí. go háirithe anailís bhrionglóidí agus smaointe Freud ina leith. So sin an méid. Fágfaidh mé sibh agus gabhaim buíochas libh as a bheith ag éisteacht. Súil agam go bhfuil sibh ag baint tairbhe nó úsáid nó rud éigin as seo. Feicfidh muid arís, feicfidh muid a chéile arís sara bhfad. Slán.